Haigh a chairde conas tá agaibh! Sa bhfíseán seo, táim chun ligint orm go bhfuil aiste spóirt á scríobh agam don nuachtán. Mar chuid den aiste sin, bhíos ag iarraidh an abairtín seo a aistriú go Gaeilge agus cé go raibh na focail ar eolas agam, ní rabhas cinnte faoi roinnt des na míreanna gramadaí, so Táim chun ligint orm nach bhfuil an leagan ginideach de 'fhoireann' ar eolas agam agus nach bhfuil an leagan ginideach de 'dhearg' ar eolas agam agus chomh maith leis sin gur ná rabhas cinnte den leagan iolra de 'bhuillí' nó de 'bhuille' gabh mo leithscéal. Pé scéal é. Leis seo a dhéanamh, táim chun úsáid a bhaint as an suíomh nua seo, breis.foclóir.ie, agus táim chun úsáid a bhaint, ach go háirithe, as an mbunachar gramadaí. Anois, an chéad rud atá le déanamh agam ná an focal buille a chur san uimhir iolra, agus leis sin a dhéanamh, cuardóidh mé an leagan uatha den fhocal, ceart go leor, go díreach le bheith cineál córasach faoi. sin an leagan uatha a chuardóidh mé. So, buille, BUI, go breá, sin seo. Anois, BUILE nó BUILLE? Ahem. Ní, ní, mura bhfuil tú cinnte faoin aistriúchán, nó faoin litriú, molaim duit dul ag breathnú sna foclóirí seo. Tá's agamsa gur buille, le dhá L, an leagan ceart. Anois. Táimse chun úsáid a bhaint as an uimhir iolra, agus toisc go dtagann an t-ainmfhocal sa chéad áit anseo, tá's agam gur an tuiseal ainmneach a úsáidfidh mé, gur, gur sin an leagan ceart. Agus sa iolra ainmneach, buillí, an-mhaith. Mar sin, ceartóidh mé an ceann san, buillí, agus anois caithfidh mé breathnú ar an abairt arís. So, The Red Teams, so caithfidh mé an t-alt a chur isteach anseo freisin. Ach ní rabhas cinnte faoi faoi inscne an ainmfhocail foireann. Mar sin rachaidh mé chuig F agus breathnóidh mé anseo fan go bhfeicfidh mé foireann, seo é. Baininscneach, an-mhaith. Mar sin tuiseal ginideach uatha, tá sí uatha toisc gur team atá ann seachas teams nó pé bealach a fhuaimníonn tusa é sin. Agus anois caithfidh mé an leagan ginideach den ainmfhocal a aimsiú. Anois tá sé san uimhir uatha agus sa ghinideach, so sin foirne, nó foirne. Tá sé anseo againn nach gá aon séimhiú a chur isteach air nó a chur leis na hainmfhocail baininscneacha atá sa tuiseal ginideach. Foirne agus, ós rud é gur leis an ainmfhocal seo an aidiacht seo, caithfidh an aidiacht a bheith ag teacht le tuiseal agus le huimhir an ainmfhocail. Agus dá bharr sin, chóir dom dul agus dearg a chuardach anseo, cá bhfuil sé? ar dheis beag. Anois, dearg, so dúramar go raibh an t-ainmfhocal foireann, baininscneach, san uimhir uatha agus sa tuiseal ginideach, sin an trí rud a dúramar faoi. Cuimhin leat iad sin? Baininscneach, an t-ainmfhocal baininscneach agus bíonn i gcónaí, agus san uimhir uatha, a dúramar, toisc gur team a bhí ann. agus sa tuiseal ginideach freisin ciorclár so foirne. So sin an trí phíosa eolais a thógaimid linn agus muid ag iarraidh an aidiacht a cheartú nó a chur ina cheart agus uatha, ginideach, baininscneach, deirge, ana-mhaith, ceartú an ceann sin anois, deirge, buillí na foirne deirge. Ana-bhreá. So sin úsáid amháin a d'fhéadfá baint as an suíomh iontach nua seo agus mura rabhais cinnte faoin litriú nó aon rud mar sin d'fhéadfá dul breathnú anseo. san EID, nó, ar ndóigh, hit, a chuardach, buille ansan agus feicfidh tú buillí, plural, buillí, sin an litriú ansan, ana-bhreá, nó hit a chuardach mar atá ansan san EID. Déanaigí cinnte de ansan an teanga ceart a chuardach sa bhfoclóir cheart agus gheobhaidh sibh níos mó eolais, mar a fheiceann sibh ansin, dá gcuardóinn hit in FGB, sin an foclóir Gaeilge-Béarla, ní bheadh an oiread céanna eolais ann.